Mulanduwu akadzangoti ayamba kutapa anthu ambirife tikapezeka ku ndende ndithu. Mawuwa adalankhula ndi msungwana wina yemwe adali atakhala kumanzere kwanga. Amauza mnzake yemwe adakhala mbali ya dzanja lamanzere lake. Pa nthawi imeneyi ndinali ndili mu minibasi yochokera mu tauni ya Lilongwe kupita ku 49 mpaka ku Nsungwi. Ineyo pamodzi ndi asungwana awiriwa tidakhala mpando wakumbuyo. Nditamva mawuwa ndimafuna nditadziwa za mulandu omwe amanenawo. Ine si munthu amene ndimakonda kuika mlomo wanga pa zinthu zosandikhudza. izi sizidasinthe pa tsikuli ngakhale mlomo wanga umapanga zawokha maso anga sadali chomwecho mmene ankayankhula msungwana adali kumanzere kwangayo nkuti ali ndi foni yake m'manja zimaoneka ngati anali pa facebook nditayang'anitsitsa mobera ndidaona kuti amawerenga nkhani ina yokhudzana ndi msungwana yemwe pa nthawiyi adali atatchuka kuti waonetsa kantaucheni wake ndatchula kantaucheni inde uwu ndi mtundu wina wa nyemba anthu m'masamba a mchezomu amagwiritsa ntchito mayina ambirimbiri posafuna kutchula mawu omveka motukwana masiku anotu munthu akangotchula dzina la chakudyachi anthu akumaganiza zina nanga kodi msungwanayo adalankhula mawu amenewa chifukwa chiyani nditagwiritsa ntchito luso langa loyang'ana cham'mbali ndidatha kuona tsamba lomwe ankawerenga nkhaniyi nditaona zomwe anthu ankalemba pothira ndemanga pa nkhaniyi zidali zoseketsa komanso zolilitsa ndi zopatsa nkhawa ndanena kuti yoseketsa chifukwa anthu amene nkhaniyi sidawakhudza amaseka ndi kunyoza idali yolilitsa ndi yopatsa nkhawa kwa mwini nkhani kwa ena amene ali ndi chikumbumtima imawapatsanso nkhawa koma kodi chenicheni chomwe chidachitika ndi chani padali msungwana wina madalitso adali mtsikana ofatsa sadali olongolola pa intaneti monga anthu ambiri tichitira Ndikati kulongolola ndikutanthauza muja monga ambirife tichitira m'masamba a mchezo akaponya nkhani zawo. Zimapezeka kuti timaika ndemanga pa chilichonse chomwe masambawo aponya. Ngakhale Mada sankakonda kuthira ndemanga m'masambamo, iye ankaponya zithunzi zake ku tsamba lake. Ngakhale kumuona pamaso kukongola kwake sikumasintha. Chifukwa cha kukongola kwake, anyamata ambiri amawasangalatsa. Amamutumizira mauthenga omufunsira chibwenzi. Madalitso sankawalabadira anyamata onsewa. Tsiku lina ali pa Facebook, adalandira chidziwitso. Harold Wezulo has sent you a friend request. Ili lidali pempho la chinzake. Harold adali mnyamata wokongola kwambiri, kapena ndinene kuti wooneka bwino, paja amati mnyamata sakongola. Madalitso ataona chithunzi chake adavomera pempho la chinzake lija. Posakhalitsa adalandira uthenga. Uthenga wochokera kwa Harold sadachedwe munthu wammuna. Uthenga udati. Hi Madalitso. Thanks for accepting my friend request. Ndiwe okongola. Tikhonza kumacheza? Adathira mbalume munthu wammuna naye Mada poyankha adati. Hey, zikomo. Zabwinobwino, tikhonza kumacheza. Naye Harold adati. Dzina langa ndine Harold. Ndikhonza kumakutchula kuti Madi, dzina lako ndi losangalatsa. Dzina la Madalitso anthu amati akafuna kulidula, ambiri amati Mada. Sindinamvepo munthu akuti Madi. Komatu mnyamatayu adalikongoletsa dzinali. Naye Madalitso adati, Ha! Anzanga akafuna kunditana modula amati Mada, koma ukhonza kumanditana kuti Madi. Zabwinobwino. Pamenepa chinzake cha Madalitso ndi Harold chidayamba. Ankacheza kuyambira m'mawa mpaka madzulo. adayamba kucheza nkhani zapatali za akuluakulu kenaka zidapezeka kuti madalitso adayamba kugwa mchikondi ndi harold pamene harold adamuuza madalitso kuti akufuna atakumana naye m'maso ndi maso madalitso adachita tsembwe sikuti adali ndi mantha ayi koma adali odzazidwa ndi chimwemwe sadayambe wachitapo izi kadali koyamba kugwa mchikondi komanso kadali koyamba kuchita mgwirizano wokumana ndi munthu woti sadaonanepo naye komanso woti sadziwa komwe amakhala mm. uku kudali kunjenjemera kwa foni mukudziwa foni ikanjenjemera chonchi ndiye kuti pakuchitika zinthu zingapo komano pa nthawi iyi udali uthenga ochokera kwa harold kumutumizira bwenzi lake madalitso harold adati ndikufunitsitsa nditakuona madi usiku tulo sindikumatipeza nkaganiza za iweyo wachikondi wanga ndapeza malo kumalo ena ogona alendo kunja kwa tauni osadandaula ukakhala ndi chitetezo changa ndikulonjeza harold adamulonjeza madi wake amati akamuteteza ndithu naye madalitso adati ukunenetsa motsimikiza ndili ndi nthumazi pang'ono harold adati ndikulonjeza wachikondi wanga tikakhalako awiriwiri osadandaula ndikhulupirire chikhulupiriro. Izi ndi zomwe madalitso ankafuna, kukhulupirira Harold. Ndipo adamukhulupiriradi. Kumapeto kwa sabata limeneli, madalitso adabwereka ndalama zoyendera kuti akakumane ndi bwenzi lake lapamtima, Harold. Zotsatira zomwe zidachitika usiku umenewo kumalo ogona alendo aja zimayenera kukhala zachinsisi. Koma patapita masiku angapo zomwe zidachitikazi zidasanduka maloto oopsa. Angelezi amati Nightmare. Madalitso adalandira uthenga ochokera kwa Harold. Uthenga omwe udatembenuza ndi kuziziritsa matumbo ake komanso kuchititsa kuti mtima wake ufwamphuke mmalo mwake. Uthengawo udali oti. Madi baby, wachikondi wanga. Ndili ndi katundu wako wabwino. Ndidajambula zithunzi usiku ujawo. Ngati sutumiza ndalama zokwana 200,000 ndiziponya paliponse. Ndikati paliponse ndikunena pa masamba a mchezo. Mtima wa madalitso udaima. Zithunzi. Sadakumbukira akujambulitsa chithunzi chilichonse. Ukutanthauza chani? Sunajambule chithunzi chilichonse. Harold, osamapanga nthabwala zotere izi. Naye Harold adati, Si za nthabwala, Madi. Ngati sindilandira ndalama imeneyo aliyense aona ka mtaujeni wako. Oh, mwina sukudziwa. Si zithunzi zokha, ndilinso ndi kanema wake. Uli ndi masiku awiri. Nthawi yako ikuyamba pompano. 3 2 1 0 Ndibweranso pakatha masiku awiri, Mada, wokondedwa wanga. Madalitso adasowa mtendere. Adayetsetsa kusakasaka ndalama ndipo mwamwayi adayipeza ndikutumiza kwa Harold. Msungwanayo amaona ngati basi momwe zateremu Harold sadzamuvutitsanso. koma mphuno salota ukalodzedwa sumanunkhadi patatha sabata limodzi harold adabweranso ulendo uno amafuna 500,000 kwacha ndalama ine ndiyipeza kuti ine adalira mada ulendo uno adapempha kwa azibale ndi anzake kuti amugayire ndi kumubwereka ndalama atafufuza ndalama mada adalephera kukwanitsa 500,000 adangokwanitsa kupeza ndalama zokwana 230,000 malawi kwacha ndipo adatumiza ndalamayo kwa Harold. Adali ndi chiyembekezo kuti Harold amusiya ulendo uno ndipo sadzamuvutanso. Atangotumiza ndalama ija madalitso adalandira uthenga wina kuchokera kwa Harold. Harold adati, Dear Mada wapamtima wanga. Ndalama yomwe watumiza sikukwanira. Tumiza yotsalayo ndisanachitepo kanthu. madalitso adati harold chonde ndalama yomwe ndakwanitsa kupeza ndi imeneyo basi chonde ndisiye ndikhale mu mtendere wanga adalira madalitso zomwe akadatha kuchita zidali zimenezi basi kulira adalira usiku wonse mpaka adagona mmawa kutacha foni yake inkangoitana mosalekeza idalira foni Izi zidali zidziwitso kapena kuti manotification ochokera ku Facebook, WhatsApp ndi masamba ena a mchezo. Anthu ambiri ankangomutchula. Nawo achibale adali kumuimbira mafoni. Kanema wake adali paliponse. Harold adasungadi mawu ake aja. Adagawadi kanemayo. Madalitso atalowa pa Facebook, ndemanga zomwe zidali pamenepo zidali ngati wina wake amamubaya ndi mpeni pamtima. ndemangazo zidali motere Hmm, mtsikana wachisawawa uyu otsika mtengo taonani zomwe akupanga chifukwa cha ndalama titati tifufuze ndalama yakenso inali 5000 zamanyazi ee zofuna iye mmene amajambulitsa amaganiza chani akatero aziganiza zodzikhweza mwana wopusa taonani amaona ngati palibe atadziwe hehe deulu mwana otukwanitsa makolo hehe mpakuleni wapakulitsa tsopano kodi tili pa bwanji timeneti kunyozedwa ku sikudathere pa masamba a mchezo anthu akudera lakwawo nawo adatengapo gawo amati akangotuluka mnyumba amalandira maso oti akadatha kumuboola mtima maso oweruza onyadzitsa ngakhale amene ankati adali anzake adali pomwepo ndi amene amayambitsanso kunyadzitsako madalitso adali wamanyazi kotero ankangokhala mnyumba osamatuluka iye amati bola makolo ake ndi abale ake samamuweruza nawo atawafotokozera mmene zidakhalira adamumvetsetsa komabe sipanalephere ena achibale omunyoza eyetu nkhani imeneyi ndi yomwe asungwana aja ankanenera kuti anthu akhonza kukadzadza ku ndende chifukwa cha ndemanga zawo zonyoza zomwe zidali pa tsamba la mchezo lina zomwe zidakwana ah, zidaposa mazana khumi zonse zonyazitsa zokhazokha eh zomwe zimachitikazi mwachidule tinganene kuti ndi cyberbullying eyetu kaya madalitso adali olakwitsa koma zomwe zimachitikazi zidalibe cyberbullying ee ati cyberbullying nchani ndikuwuzani ndikusesereka nkumawerenga nkhani zina pa facebook ndidaona nkhani ina kapena ndinene kuti chithunzi chithunzi chidali cha msungwana winanso kusiyana kwake ndi madalitso uja kudali kuti chithunzichi msungwanayo adali atavala bwinobwino adavala buluku ndi malaya ake nkhope yake idali monga momwe ikhalira ya munthu wina aliyense koma nzika za pa intaneti zidali ndi maganizo awo zitaona chithunzi cha msungwanayo kodi chithunzichi bwanji chapezeka pa intaneti munthu wina adafunsa pothira ndemanga yake ngati mwini wake anazijambula nkuchigawa chithunzichi chikuyenera kupezeka pa intaneti ndipo aliyense akhonza kuchigwiritsa ntchito nkuwagawira anzake Mnyozi wina adatero. Nditawerenga ndemanga imeneyi ndidadzifunsa. Kodi zimayenera kutero? Ndimaona ngati munthu umayenera kaye kuti upemphe chilolezo kuchokera kwa mwini chithunzicho, kenaka n'kumagawa kwa anthu ena, mwiniwakeyo akaloleza. Oo! Kenaka ndidapitiriza kuwerenga ndemanga za anyozi zija. Ndikuwatchula anyozi chifukwa ndi zomwe amapanga akakhala pa Intaneti, kunyoza anzawo. Mu chingerezi nzika zonyoza pa intanetizi ndikhonza kuzitchula kuti ndi ma cyber bullies. Cyber bullying ndiyomwe amachita. Inde, cyber bullying mwachidule ndikhonza kuyifotokoza kuti ili ngati tizi. Basi kumangofuna kusowetsa mtendere anzawo ngakhale asadalakwitse. ngati zomwe amachita Phwedo zija. Komano kungoti izizi zimachitikira pa intaneti. Nditamaliza kuwerenga ndidadziwa kuti msungwanayo dzina lake lidali Pemphero. Adali onenepa. Kumtunda kumakula kuposa kumunsi. Adalinso ndi mphuno yayikulu ndi maso akuluakulunso. Sindikuonetsani chithunzi chake, mungadzayambe kundiika mu gulu la anyozi a pa intanetiwa. Ndikuwerenga chomwechi ndidadziwanso chomwe chidachitika kuti anthu ayambe kugawana chithunzi chake. pemphero sadali msungwana wokonda kugawana zithunzi zake ndi anzake ayi iye amazimva kuperewera iye oye kudali kupita pa masamba a mchezo ndi kumakangoona kuti kodi kunjako kulinji basi ngakhale samaponya zithunzi zake ku facebook tikitoko kapena ku instagram yake ingakhale ku twitter iye amatha kuyika ma status ongolemba ku whatsapp yake tsiku lina pofuna kuyeserako pemphero adadzijambula chindekha ndi kuchiika ku whatsapp kwake ndi mawu oti feeling cute today inde pemphero amazimva kuoneka bwino pa tsiku limeneli sikuti iye adali osaoneka bwino ayi adali okongola munthu aliyense adalengedwa mu chifaniziro cha mulungu ndipo palibe onyasa pa dziko lino koma ngakhale zidali chomwechi aja ndikumati anyozi apa intanetiwa samaganiza choncho pemphero ataika chithunzi chakechi munthu wina adatenga screenshot adatenga chithunzi chija nkuchigawa m'magurupu a whatsapp ndi ndemanga yoti Anthu kodi confidence imeneyo mumaitenga kuti? Kenako wina adadzalemba kuti, Koma anthu ndinu olimba mtima. Kuteku ndi mkazi wa munthu ameneyu? Koma anyamata mukudya zinthu. Ndemangazi zidali zomvetsa chisoni. Koma poti anyoziwa alibe umunthu zimapezeka kuti amasekabe. Ngakhale padali anthu ena owadzudzula anthuwa ndemanga zawo anthu sadazilabadire. Zonyoza zija ndi zimene zimatenga malo. wina nkumafunsa kuti bwanji ineyo sindidalankhulepo nditaona zimenezi kudzudzula mchitidwewo mukuona ngati sindidatero nditalankhulapo modzudzula wina anakatenga chithunzi changa ndikuyika ndemanga yoti nawenso tapita uko ndi maso ako angati nyaniwo He, wina amvekere chemwali imeneyo mbuyo kumbuyo ndi kutsogolo kuyita kufanana chonchi ndikuti zinalikotu ena ndemanga zawo pa chithunzi cha msungwana uja amvekere uyuyu ndi munthu kapena mvuwu taonani chimphunocho akungooneka ngati chule ndi zimaso zakezo mm, nayenso Chithunzi chopititsa ku gulu ichi, olo manyazi adalibe. Ndemanga zonsezi Pemphero adaziona. Foni yake adali ataisiya pambali, sadafune kuitsegulanso, sadafune kuigwira. Amaopa kuona zonyozedwa. Anyozi ena ankagwiritsa chithunzi chake ngati meme. Zidali zomvetsa chisoni koma anthu amasekabe. Pemphero amati akapita kumsika kukagula tomato anthu ankangomulozerana. Kotero naye, ngati Madalitso, ankangozitsekera m'nyumba. kusukulunso nako anzake ankangomuseka kodi anyoziwa amanyoza asungwana okha bwanji sukambapo za anyamata wina asadandifunse funso limeneli ndikuuzaninso nkhani ina ya mnyamata wina dzina lake ndaona ndaona ndi madalitso ankadziwana ali ang'onoang'ono adapita ku sukulu ya primary limodzi moti nthawi imene amati akamva kuti kwabwera opopa magazi amathawira limodzi. Kanema wa madalitso atafalikira ngati nthenda yosachizika adaganiza kuti akuyenera kuchitapo kanthu. Samafuna kuti azingobindikira m'nyumba mpaka kalekale, kotero adayambitsa bungwe lake. Bungwe lakeli mwini wakeyo amati amafuna kuti apeze njira za momwe angathanirane ndi mchitidwe onyoza anthu pa intaneti. Iye ankati iye inde adapusa. Adapusitsidwa ndi Harold yemwe nkuthekanso kuti dzina lake lenileni silidali limenelo. Mwina anali Herodi? Poyamba mu bungwe lakelo adalimo yekha. Chinanga samadziwa kuti kodi wina ndani yemwe zidamuchitikirapo zinthu zoterezi, zonyozedwa, inde, cyber bullying. Kenako atamva nkhani ya Pemphero adalumikizana naye kuti akhale limodzi. Kotero Madalitso ndi Pemphero adali pachinzake tsopano. Tsiku lina ali nkukambirana Pemphero adati, Mada, ukuganiza kuti izi zidzadutsa? Zikuoneka ngati palibe adzaiwale. Mpakana pano anthu amangogawanabe zithunzi zanga n'kumaseka. Ngakhalenso kanema wako. Ukuganiza kuti anthu adzasiya? Madalitso adagwedeza mutu wake ndi kukweza maso ake n'kuyang'ana kumwamba. Sindinganeneretu pemphero. Ndimaona ngati kutseka masamba a mchezo anga onse zithandiza, koma ayi ndithu. Anthu ndi oipa. Sakudziwa mmene mnzawo amamvera ndipo sadalabadira kuti mnzawoyo ali potani, adatero Madalitso. kenaka adamva kugogoda pakhomo adali ndaona mnzake wa madalitso uja nayenso adali atamva zomwe zidamuchitikira mnzakeyu komanso za kabungwe kake komwe adayambitsa kaja iye amafuna kuti alowe nawo mbungweli nayenso ndaona adali ndi nkhani yake nkhani yake koyamba ndidayimvera ku tikitoko kenaka ndidayiona ku twitter ija adayisandutsa nkukhala ekisi ija kenako pa facebook Nkhani yake naye idafika ponseponse. Iyeyo adatumiza uthenga kwa mnzake, kumudandaulira momwe chibwenzi chake chidamusiyira nkutengana ndi mwamuna wina. Uthengawo udali wa mawu. Ankaliranso nkumati sangakwanitse kukhala wopanda mkazi wakeyo. Ankati akhonza kupanga chilichonse kuti mkazi wake abwererenso kwa iye. Mnzake yemwe adamutumizira uthengawo mmalo moti amulimbitse mtima mnzake, adatumiza uthenga uja kwa mnzake wina. ndipo mnzake winayo adatumizanso kwa mnzake wina mpakana zidafika paliponse ndi anthu oti ankaseka anyuzi nawo adagwira ntchito yawo uthenga omwe udali wakuwawidwa mtima wa mnzawo anthu adasandutsa zisudzo ndemanga zosiyanasiyana m'masamba a mchezomu zidalembedwa ati sindingathe kukhala wopanda iye tapitani mukangomwa mowa uko kulira ngati mwana chonchi Mm, nanu mawu oti mamuna salira simudawamvepo mpaka adakuthawa iwe angakufuna iwe ndani ndaona ataona ndemangazi mtima wake udapitirira kuwawa adayamba kumangodziyendera mpaka adafika pamalo ena apafupi ndi mtsinje wakuya kwambiri adavula nsapato zake nati sindikwanitsa chapansipansi chomwe ndidalakwa ine ndi kugwa mchikondi basi sindimadziwa kuti anthu akhonza kukhala oyipa mtima chotere pano ndi kungosekedwa sindikwanitsa ndaona adafuna kudziponya m'madzi muja koma akuti adzitero adamva foni yake ikuyitana mthumba mwake amayi ake adali akumuyimbira atayankha adamva mawu a mayi ake amati Hello ndawo, ndachokapo kaye ndikupita kumsika kukagulitsa tomato. Ndaphika mpunga wa nyama, ndausiya patebulopo. Pita ukadye msanga usadazizire. Ndaona atamva mawu a mayi ake adathamanga ndi kubwerera kunyumba. Zoziponya m'madzi zija sadaziganizenso. Sikuti iye amathamangira mpunga wa nyama uja ayi. Adakumbukira kuti akadziponya m'madzimo, pali anthu ena omwe adzakhale odandaula ndipo mmodzi mwa iwo adali mayi ake. Kunyumba kwa Madalitso kuja anyamatawo adakambirana kuti apeze njira zothetsera cyber bullying. Onse adakhala pansi n'kumagawana nzeru. Kenako Ndaona adati, Ndimaganiza kuti zomwe anthu amachita pa intaneti si zabwino ndipo sizikuyenera kupitirira. Anthu ena akhala akufuna kudzipha chifukwa cha zimenezi, kuphatikiza ineyo. Zonsezi chifukwa cha zomwe anyozi amalankhula. Madalitso adagwedeza mutu wake movomereza nati, Ndiye titani tsopano? Kulikonse komwe tingayende, makamaka ineyo, kulikonse komwe tingayende anthu amangondilozerana. Ndaona adati choyamba tikuyenera kudziteteza tokha komanso tikuyenera kuwadziwitsa anthu za kuipa konyozana pa Intaneti. Aliyense adavomereza zimenezi. Atatha kukambirana aliyense adatenga foni yake ndi kupita pa Intaneti. aliyense adalemba uthenga pa tsamba lake la mchezo. Uthenga wa Madalitso udali woti kwa aliyense amene adaona zithunzi ndikanema wanga inde ndidalidi ineyo ndidapanga chisankho cholakwika chomwe chidandipangitsa kudutsa muzowawa ngakhale aliyense ali ndi ufulu wa malankhulidwe ineyo ndimaona ngati sibwino kumalankhula zinthu zomwe zingapangitse wina kumva kuwawa ndazunzika ndi kunyozedwa koma sindingangokhala chete kwa amene mudandinyoza ndikuona ngati nchabwino kuti ndikupempheni kuti zomwe mudandichitirazi musadzachitirenso wina si tonse amene tingapirire mawu onga mpeni omwe anthu amalankhula naye Pemphero uthenga wake adaulemba kuti sindidaganizepo kuti chithunzi chimodzi chingasinthe moyo wanga anthu ankandiweruza chifukwa cha maonekedwe anga koma ine ndine opambana kuposa maonekedwe anga tonsefe ndife oposa zomwe anthu amanena za ife osalola kuti munthu wina azikuyang'anirani pansi naye Ndaona adati anthu adandiseka mu nyengo yomwe ine ndinkadutsa mu zowawa amaona ngati ndizoseketsa koma thanzi la m'maganizo kapena kuti mental health sitikuyenera kuyitenga ngati nthabwala ineyo sindidapitirire ndi ganizo langa lofuna kudzikhweza koma padzakhala munthu wina yemwe sadzatha kulimba mtima ndipo adzatisiya Tikuyenera kukhala bwino ndi anthu pa intaneti ndi kuonetsa chikondi kwa anthu amene akudutsa mu zowawa. Tiyeni tisinthe. Atalemba izi anthu ena adapitirizabe kuseka, amvekere, Ukatamvetsera nyimbo ya Moletu kapena Lola ija adayimba Namadingo ija. Nanu amada, bola ndiye mukanangokhala chetetu. Ena n'kumati. Chonde Pemphero, tandiuze komwe unakagula kulimba mtima kwakoko. Apa ndi pomwe anyamatawa adadziwa kuti ntchito ilipo ndipo patenga nthawi kuti khalidwe lonyozana pa intanetili lidzathe. Si onse amene ankapitiriza kunyoza, adalipo ena amene adamva ndi kusiya cyberbullying. Ndikakhala ine ndiye ndidalowa nawo bungwe lofuna kuthana ndi zonyozana pa intanetizi. Kutereko nkhani yomwe ndakuuzani iyi ndidachita kumva kwa eni ake. kwa pemphero madalitso ndi ndaona polowa nawo bungweli ndimafuna kuti nzika zonyoza anzawo pa intaneti zizidziwa kuti zomwe amapangazi atha kupita nazo kumaula ndikudziwa kuti anthu ambiri sadziwa kuti kunyozako ndi mulandu kotero pakufunika kampeni yayikulu yowadziwitsa anthu azakuyipa kwa cyberbullying chemwali mukufuna mubwerenso mtawuni tsikani mwafika awa adali mawu akondakitala wa minibasi yomwe ndidakwera ija ndidali nditatsalamo ndekha mu minibasi muja koma sindikadatha kutsika ndimayenera kubwerera basi minibasi idali itafika ku msungwi ineyo ndimayenera kutsikira pa mtandire mwaonatu nkhaniyo yandipangitsa kudutsa pakwathu